alhamdulilayi rabbil alamin ayiwa an balima silamɛw an bɛ dayira la bi su in na tabakɔrɔ yan an ka nin so barikama kɔnɔ ayiwa komi eh, kɔfɛmɔgɔw ka dɛmɛ caman sela an ma u ye bonya caman kɛ an ye ka hɛrɛ caman kɛ an ye ayiwa an y'a kanu ka nin fayida belebele ka a labɛn kɔfɛmɔgɔw kama nka ala bɛ se ka eh, jamana kɔnɔmɔgɔw nafa mɛ nin kɛrɛnkɛrɛnya la kɔfɛ mɔgɔw de kama ala ka a ni saba bɛn o la minnu taara tunga la kɔfɛ maa o maa ni e de bɛ tunga la nin ladili kan a lamɛn kosɛbɛ nin fayida i k'a lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'i hakili to nin na a ka ca ala fɛ ahan cɛsiri tɛmɛlen kɔfɛ i ni nafolo caman bɛ na i ni hɛrɛ caman bɛ na i ni garisigɛ caman bɛ na o la ala ka aw bɛɛ garisigɛ foni ɔ a fayida fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye donc i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na kana sɔn k'i ka sara k'a jate i dayɔrɔ la kan'i ka wari jate i dayɔrɔ la i ka dilan kan walima i bɛ da yɔrɔ o yɔrɔ i ka wari kana a jate yen sinɔn a b'i ka sɔrɔ dɔgɔya tunga fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye a fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye o la an bɛ min fɔ donc i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na i y'a faamu i kana sɔn ka to ka da yeelen kɔrɔ yeelenba i bɛ yeelen fitinini ka da o kɔrɔ baasi t'o la walima ka da dibi la o yɛrɛ de ka ɲi kosɛbɛ mɛ yeelenba kana da o la a kɛla so kɔnɔ ye a kɛla kɛnɛma ye n'i bɛ tunga fɛ i yɛrɛ kɔlɔsi o la o ye fayida ye an ka cɛkɔrɔbaw ye an bilasira ni min ye i y'a faamu o kɔfɛ tuguni an bɛ min f'i ɲɛna tuguni yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye mɔgɔw ka nafa ɲɛ yɔrɔ ye mɔgɔw sigiyɔrɔ suma mɔgɔw tɛmɛsira kana sɔn cogo si i taatɔ tunga fɛ walima k'i to tunga la i ka banakɔtaa kɛ o yɔrɔ la walima i ka sugunɛ kɛ o yɔrɔ la walima i ka kaari tu o yɔrɔ la i k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la o bɛ sira gɛlɛya mɔgɔ bolo kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o la o ye sabanan ye naaninan an bɛ min f'i ye i jija cogo bɛɛ lajɛlen na i kana sɔn ka dumuni kɛ daga kɔnɔ i kɛla cɛ ye o i kɛla muso ye o kana dumuni kɛ daga kɔnɔ n'an tɛ tunga fɛ an b'a fɔ cɛ de kana dumuni kɛ daga kɔnɔ mɛ n'i bɛ tunga fɛ cɛ fara muso kan ni dumuni bɛ daga kɔnɔ kana a dun fiyewu dumuni bɔ k'a kɛ minɛn dɔ kɔnɔ i ka sɔrɔ k'a dun a bɛ sira gɛlɛya maa bolo kosɛbɛ kosɛbɛ i k'i hakili to o la i y'a faamu donc a duurunan o ye jumɛn ye an bɛ min fɔ k'a gɛlɛya i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na i ni maa o maa bɛ bɛn sira kan i k'a fo a tigi y'i laminɛ o a fo a m'i laminɛ o a fo o bɛ tunga nɔgɔya kosɛbɛ a bɛ siri tigɛ tungaladen kan maa min bɛ tunga la n'a ye foli caya a b'a ka siri tigɛ kosɛbɛ wa o cogoya kelen na a wɔɔrɔnan i ka don mɔgɔw la kana jɔn maa si la paseke n'i bɛ tunga fɛ ala bɛ sin ka e ka sababu di hali fatɔ ma a bɛ se k'i ka sababu di maa ma i hakili tɛ maa minnu na e yɛrɛ bɛ dugawu min kɛ ani somɔgɔ bɛ dugawu min kɛ ala bɛ sin ka na n'i ka sababu ye sira dɔ fɛ i hakili tɛ sira min na o la i kana ɲugu maa la i kana ban maa si la k'i to tunga fɛ o y'o fayida ye an bɛ fayida wɛrɛ jumɛn fɔ tuguni i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na i kana sɔn ka da n'i ka donfini ye kana fini min i bɛ baara kɛ n'a ye walima i ka parili fini kana i da n'a ye fewu n'i bɛ tunga la hali n'i yɛrɛ tɛ tunga la a man ka kɛ fewu wa n'i bɛ da fana kana i ka fini dulon so kɔnɔ fini kuru i k'a da fini min n'a kurula kira ko ten sallallahu alaihi wasallam shetana t'o fini don nka fini min n'i b'a bɔ k'a bila ten k'a dulon pɔrɔtumanto la a tɛ kuru setana b'a don ni setana y'a don a bɛ sira gɛlɛya i ma a bɛ tɔɔrɔ caman s'i ma o la an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la kosɛbɛ o la tuguni an bɛ min fɔ hali bi ko tungaladenw u k'u yɛrɛ kɔlɔsi o la ka se ka garizigɛ sanuma sɔrɔ o ye jumɛn ye o de ye i y'a faamu i kana sɔn cogo si la ka da i numan kɛrɛ kan da i kini kɛrɛn kan i n'a fɔ kira y'a fɔ k'a gɛlɛya cogo min na maa min b'a da a kini kɛrɛn kan a ka sogo bɛ ɲɛ a bɛ hakilisigi d'i ma a bɛ basigi d'i ma n'i dun ye basigi sɔrɔ tunga fɛ a ka c'a la fɛ a garizigɛ a bɛ saniya i ka hakili to o la kosɛbɛ an bɛ fayida wɛrɛ jumɛn di tuguni a i kana ɲina i somɔgɔw weleli kɔ dɛ to ka somɔgɔw wele a gɛlɛyala o a nɔgɔyala o wele u ka dugawu k'i ye surtout i ba kana fama ba weleli ma to ka ba wele tuma bɛɛ a ka dugawu k'i ye a bɛ tunga nɔgɔya maa bolo a bɛ maa lafiya tunga la kosɛbɛ o yɔrɔ ka gɛlɛn dɛ ka to k'i ba wele tuma bɛɛ a ka dugawu k'i ye o de y'i ka mori baara fɔlɔfɔlɔ ye o de y'i ka nasiji fɔlɔfɔlɔ ye i b'o weleli o weleli kɛ a jateminɛ i yɛrɛ la i b'a ye siri bɛ tigɛ o waati o la an kana ɲina somɔgɔw weleli kɔ o kɔfɛ tuguni cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ye ko n'i taara tunga la i k'i jija i ka dunta o ka dɔgɔya n'i ka marata ye yanni i ka marata ka caya n'i ka dunta ye n'i ye an bɛ nin fɔ dɔw bɛ tunga fɛ minnu bɛ nin bɛɛ dɔn mais maaw bɛ yen minnu t'a dɔn dɛ parce que an ka denmisɛn caman de b'a la ka taa tunga fɛ bi donc fɛn caman de bɛ u t'o dɔn n'an ma to ka ninnu fɔ u t'a dɔn dɛ o de kosɔn an bɛ tungarankɛw bilasira ka d'a kan u ye dɛmɛ caman kɛ anw ye nin jamana in kɔnɔ yan surtout ne professeur an ye dɛmɛ caman sɔrɔ tungarankɛw sababuya la an bɛ ture ni a tɔɲɔgɔnw an b'u bɛɛ fo kosɛbɛ i y'a faamu donc o tɛmɛnen kɔfɛ ɛɛ i k'i i k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na n'i taara tunga fɛ dugudenw dugulenw minnu b'u ka jamana kɔnɔ i k'u filɛ kosɛbɛ i k'i ɲɛ mada u fɛ kosɛbɛ i k'u filɛ kosɛbɛ nka i kan'u ladege k'i to tunga fɛ dɛ u ka ladegeli i b'a to tumana min na n'i seginna ka na i faso la i k'u ladege i ye ɲuman min y'u la i k'o kɛ i ye juguman min ye i k'o bila maa mana taa tunga fɛ i ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ i bɛ taa minnu fɛ i k'u filɛ kosɛbɛ o ye fayida dɔ ye fayida wɛrɛ jumɛn tuguni dɔwɛrɛ jumɛn ye tuguni i y'a faamu donc ni don o don ala ye don o don dugu jɛ i jija walima tile saba o tile saba i ka sarakanin bɔ k'a di ala ka sira diya i la k'a bɔ n'i ka hami ye k'a di dɛsɛbaatɔ ma walima i yɛrɛ tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen ni se t'u ye ka to ka dɔɔni dɔɔni bɔ k'a di saraka ye ka dugawu kɛ k'a ɲini ala ka sira nɔgɔya i bolo ka garisɛgɛ ɲuman d'i ma ni maa o maa y'a ka baara kɛ o ya o ye tunga fɛ walahi i bɛ wasa sɔrɔ tunga la ala ka an ni aw wasa sabu an ka jamana bɛ aw de bolo dɛ ala ka an ni aw dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ala ka ani sawa bɛ kana to ka ɲina ka dɔɔni dɔɔni ci i bangebaa ma bangebaa i bɛ dugawu ɲini a fɛ o ye tiɲɛ ye mais kana jɔn wari la hali n'a kɛra sefa kɛmɛ fila ye dɔrɔmɛ kɛmɛ fila ye to k'a ci bangebaa ma o bɛ siri tigɛ kosɛbɛ hali ni dɔrɔmɛ tan de b'i bolo k'a fɔ karisa de ye nin ci a ba ma kana jɔn la dɛ to k'a ci o fitinin min b'a ci o de b'a to i bɛna caman sɔrɔ a bɛ siri tigɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ni maa min ye a ɲɛsin o ma a b'a nɔ ye ala ka an ni aw dɛmɛ o la an bɛna fayida laban min fɔ donc an k'an hakili to an yɛrɛ la o ye jumɛn ye tuma o tuma n'i dala ka sunɔgɔ n'i wulila sunɔgɔ la kurana aya dɔ bɛ yen i bɛ to k'a fɔ i ɲɛ mana yɛlɛ a fɔ illa rahmatan minna wa mata'an ila hin siɲɛ bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ i k'a mun i ɲɛda la i ka sɔrɔ ka wuli ka t'i ka seliji ta n'i tora ka nin kɛ